wɛrɛ ɲɛngo de awɔ ile fɛnɛ ɲɛngo le n bɛ min f'i yɛ n tɛ tiɲɛ yɛrɛ f'i yɛ i la tiɲɛ a to i bolo yen nɔ n mago t'i la tiɲɛ i tɛ muso sɔrɔ de don ne tɛ muso sɔrɔ awɔ la ilaha illallah muhamadu rasulullah e kamalen awɔ ne tɛ ee la la e ko e ko ne denni ye i lɔba sa a falen don a bɛ y'a ye kɔni i la kuma in tɛ wa a to i kɔnɔ a san fara hali bɛ ne ni ele ni ne jɔ bobo ɲɛkɔrɔ k'a y'a bolo ma sɔsɔ a ɲɛ ma a y'a dɔn min cɛ ye ne kɔni kan bɛ min ma ne bɛ min f'i yɛ i banba dɛ bon i t'a sɔrɔ ala y'a nɔgɔya maninka i k'a lɔn fɛn min duman ye nka a fɔlen ko maninka n'ala kasa kɛ yala la o y'a sɔrɔ karamɔgɔ ye kaburu dugu ma i k'a lɔn a ye dɛ a ye nin k'i bugɔ a ye ɲini yɔrɔ min na ni san fara a y'a sɔrɔ jahanama yɔrɔ min ma ko habu habu fɔ n'u wale sɔrɔ nɔ sinɔ i dɔrɔn tɛ kɔni tɛ ni k'i gosi ee i bɔra la

ee tonton maninka nin ye taatɔla ye kɛ le mutu ko n watɔ eh, fanta gbɛlɛ nɔfɛ sisan nɔ an ye wala ka sokura minɛnw san ayiwa tonton maninka i kana taa tanti fanta go ka minɛnw san yɔrɔ wɛrɛ ni buramasire magaji fɛ yen tɛ ko buramasire magaji fɛ yen ba awɔ buramasire magaji fɛ yen so minɛn ɲuman bɛɛ de bɛ sɔrɔ yen nɔ ko di sa awɔ wa u ka panow bɛ mɛn fo k'a faga kuma t'u ka batiriw yɛrɛ ma kalite ɲumanw don wa suguya bɛɛ b'a la wa u bɛ telew feere tele minnu bɛ mɛnɛ ni batiriw ye awɔ hali bumɛriw fana aa denmisɛnninw kɛ a ye hakili la k'a ye dunya rɔ cɛ ko bɛɛ le kalama est ce que du in kɔnɔ mɔgɔ ye buramasire magaji falan ne ye an ka misiri min filɛ ten to misiri anpulu a pano hali misiri mikoro a bɛɛ bɔlen buramasire magaji la yɔrɔ la nka n ye min fɔla i ɲɛna n bɛ taga ka na fanta jɔya k'a k'an makɔnɔ aw minnu mako bɛ panow bateriw telewiziyɔn misiri mikorow fo ka taa se bumɛriw ma ani aw ka antɛni parabolikiw aw b'aw senfa joona ka se bms buramasire magaji fɛ yen suguba kɔnɔ immeuble nimaga kɛrɛfɛ walima aw bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru la nɛgɛjuru minnu filɛ aw ɲɛkɔrɔ nin butigi bms minɛn ɲuman sɔngɔ duman bms butigi min bɛ aw ka filimu mutu ni salima jukɔrɔma don don buramasire magaji mutu ni salima ka butigi e kɛ le denmuso o ma e ɲinalen maninka kɔ wa

ne yɛrɛ yɔrɔ min na ten ni n ko n kɔnɔ fililen tɛ dumuni ko la n bara wuya fɔ dumuni ka gɛlɛn dumuni ka gɛlɛn ɲɛ min ma ni ala ye di ala kɛlɛ ko zon dafa sa ee a di n'a fɔ gɛlɛya ko nin bara kɛ sanji le k'a bɔ mali kelen kan ee gɛlɛya min y'an ka so in na an bɛ ɲini ka wulu ko sara la ni ala
e tɔntɔn mamadi dugu in yɛrɛ gɛlɛya o y'an yɛrɛ de nɔ ye ee kiya ɲɛ jumɛn ma ten ni segi an ye afan di gɛlɛya nin kɛ
tɔntɔn mamadi ne ko ko dugu in gɛlɛya an yɛrɛ de nɔ ye an ka dugu in gɛlɛya tɛ foyi ye ɲangibaliya kɔ ee
kele kiya an y'a kan ka dugu gɛlɛya ko kuma fɔ ile y'a kan ko ɲangibaliya ɔ ɲangibaliya di se kɛ dugu gɛlɛya ɲɛ jumɛn ma n'i ko ɲangibaliya don mɔgɔ min bɛ ka faso wari dun n'a sɔrɔ n'u tun bɛ ɲangi a fɔ dɔ tun tɛ bɔ faso wari dun na aa kiya i bara min fɔ i bara tuɲɛ gbɛrɛ gbɛrɛ gbɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ de fɔ ten tun
o t'a bannen ye dɛ bagama fana y'an ka jamana ye fiɲɛba dɔ de ye aa kiya i bara tuɲɛ yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ de fɔ ten k'a masɔrɔ jamana min kɔnɔna la mɔgɔ damadɔni di fara ɲɔgɔn kan ka jamakulu niyɔrɔ ta k'o dun ten fu fosi tɛ bɔ a rɔ o le ye an na jamana in eh, gɛlɛya dɔ de ye nka ile bara kuma min fɔ le a bɛɛ lajɛlen ye munumunu na ka n'a yɛrɛ sɔrɔ o yɔrɔ de la n'o ye ɲanginibaliya de ye n'a k'a sɔrɔla mɔgɔ minnu tun di eh, fantanw niyɔrɔ eh, ta k'a dun ani mɔgɔ minnu di fantanw tɔɲɔ ni olu tun di ɲangi an ka jamana nin kɔnɔ i n'a fɔ a di kɛ jamana wɛrɛw kan ɲa min ma a tun di dabila nka n'o ti kɛla an ka jamana gbɛlɛya ye ban na ɲa jumɛn ma k'an to ɲɔgɔn tɔɲɔ na
anw mun kɛra k'a fɔ an ka taa fiki ten dɔn e dɔnni nafa jumɛn bɛ se ne ma o ye bi ta ye ayi hali o tun ye kunun ta ye e dɔnni nafa foyi tɛ se ne ma o ɔ mun de kɛra sabu ka d'a kan mɔgɔ min bɛ ɲuman f'i ye ka tila ka juguman f'i kɔfɛ ni ne ka kan n'olu ye ɔ ne ye mun ɲuman f'e ɲɛ na ne ye mun juguman f'e kɔfɛ e b'o dɔn ka tɛmɛ ne kan nka sunɔgɔbagatɔ lakunun ka di ni kalabanci ye kuma jeliw ɲuman kuma y'an sɔrɔ ne yɛrɛ bolo ko hɔrɔnya de don ɔ nin ye kuma sugu ye da kɔnɔ bi k'e bɛn'o fɔ ne ma wala n bɛ fɛ ka min f'i ye siraninko de don sabu bi cɛko gɛlɛyaba in na n'i y'a ye muso b'i ban cɛ la sabu teri nanfigiw de bɛ ka dɔ fɔ a ye kuma ne y'a faamuya sɛbɛ fɔ ko ne de y'i ka nafigi ye awɔ kuma ne de ye nafigi awɔ bon kuma hali sinikɛnɛ n y'a kɛ piɲɛw siranin ko tɛ an bɛɛ sen d'a tɔgɔ ye kuma e ko mun
siranin ko ye tasuma kami de n'i sen da i ka b'a wuli ne ta tɛ wuli a bɛ da kan fo k'a tereke dugu la an ka sigi an k'o fana lajɛ an ka sigi an ka lajɛ e bɛ k'i yɛrɛ filɛ jɔn ye ni siranin kelen don ka fa don i la kɛ n'a kelen don k'i kunkolo ɲagami n b'a fa sama n b'a sɛrɛn tigɛ ka bɔ i la pewu ayi siranin ko tɛ ka ne kunkolo ɲagami min b'i kɔnɔ dɛ i bɛn'o de fɔ sisan n bɛ k'i lamɛn min bɛ ne kɔnɔ k'o f'i ye a n'i ko kunkolo t'i la fɛn min kan tɛ ne la a ka di i ye cogo min na an k'a kɛ ten tɔ awɔ est ce que e bɛ ne dɔn nka e tɛ ne dɔn i cɛ bɛ n dɔn ne ye mɔgɔ min ye a bila i hakili la ko ne mako fosi t'i la k'i dɔn i yɛrɛ ɲuman na k'i ka dɔnni nafa foyi tɛ se ne ma ne y'i dɔn ne m'i dɔn ne mako t'i la e de bɛ ne balo la ne bɛ e dɔn ko mun de kɛra e de tɛ nin ye e dɔnni nafa jumɛn bɛ ne kan a ɲɛfɔ n ɲɛna n k'a lamɛn
n'i ma sabali walimuso tinbali k'i kɛ ko situlu o tɛ ne ɲɛna foyi ye o kuma a ka di i ye cogo min na an k'a kɛ ten tɔ i tulo b'a la n'a bɛnn'i ma cogo cogo an k'a kɛ ten tɔ i n'i da ko kalisɔn juru tigɛli ne yɛrɛ bolo ko mɔgɔ ɲɛnama ko de don jaa nalomaya ko de don musoko t'i sɛbɛ ma muso ban tɛ dugu kɔnɔ n'a b'i sɛbɛ ma taa muso wɛrɛ ɲini musoko tɛ yan i bɛ fa la bi n b'a don e da kɔnɔ e tɛ ne dɔn mais e cɛ bɛ ne kununama dɔn a bɛ ne bilama dɔn ne kan ka min kɛ ne yɛrɛ b'o dɔn musobakɔrɔ ka dimi don ne la kɛcogo t'o la mais ne kan ka min kɛ n b'o dɔn n bɛ fɛn yira e la i ma sigi ni fɛn min ye n bɛ fɛn yira i la min sigilen ka jan i jɔ kundama ye
mama i ka telefɔni ka sonner ne y'a ta ee tanti fati de don alo alo kɔrɔmuso
ne dɔgɔnin ça va e kan bɛ cogo la dɛ kori a ka di a man di dɛ n maminɛcɛ kalifa a ye n bugɔ n'a tɛ ɲini ka na n faga ka tila tuguni k'an gɛn ka bɔ a ka so k'a tɛ ne furu tuguni ko barisa ko ne ye sunguruba ye k'e ye sunguruba ye wa awɔ awɔ de kɛ
e m'a miiri ale bɔra i ka sungurubaya kalama a tɛ tɛmɛ ale ta n bɛ min f'i ye kɛ i muɲu i y'a mɛn an bɛ se an ka mɔgɔkɔrɔba ma kuma ɲɛf'u ɲɛna i kɛ pewu sɔɔni san bɛ nin fɛ an bɛ taga awɔ n y'a faamu ni ala sɔnna n'i ka kuma mɛn ɔ k'an bɛn o la sɔɔni kiya i bɔra nin ɲɔgɔnna la mun kɛra mama san joli furu bi de ale bɛna a dɔn k'e tanti fati k'o ye sunguruba ye k'ale b'o labila bilakun fosi t'a la k'o ye sunguruba dɔrɔn ye k'o labila bibi na furu kɔni n denmuso a ma nɔgɔn dɛ tɔntɔn kalifa jo t'o la mɔgɔ ka kan ka muso bonya de i ni muso mana kɛlɛ cogo o cogo i mana fɔ muso ma ko muso ye sunguruba ye e ye n den cɛ ɲɛnama si de ka kuma man kan tɛ ka kɛ ni cɛ o cɛ b'i yɛrɛ kalama i man kan tɛ ka nin kuma sugu fɔ muso ma wa mama o dɔrɔn tɛ dɛ wa i t'a dɔn i denmuso bɛna kɛ mun ye sini
a kɔni t'o dɔn dɛ tiɲɛ yɛrɛ la cɛ ɲɛnama kɔni tɛ muso dɔgɔya cogoya si hmm.
n denmuso tiɲɛ na i ye tiɲɛ kuma fɔ nin ye
Ari somɔgɔw ala madamu karamasi karamasi tɛ basi t'i la basi bɛ n na nin kun ye se tɛ e yɛrɛ de fɛ yen mɛ ala ka teli ka ci an bɛɛ la n'i terikɛ de bɛ ɲɔgɔn na e ala n'ala kira nuru fana ye mun kɛ ne la tuguni nuru tɛ i dagawuli tɛ dogo kuma

ko ne de bɛ nafigiya la ko k'ale ni sirani bila ɲɔgɔn na ko sinɔn ko ne tɛ ko sirani bɛ sɔn ale la ale kana o ko sugu kɛ ne la ɛ ɲɛ min fɔ ne ɲɛna i bolo da dusu kan i kana n'i ta kuma la ko ninnu fɛ i k'a lɔn sirani ko in bara fakisɛ bilen yɛrɛ le wuli kuma la ne bɛn'o de fɔ a kunkolo tiɲɛni de ma kunkolo tiɲɛni i bara kuma ye hali kari kɔnɔ a ye tagama la a kelen i y'a sɔrɔ a y'a dale sirani sirani sirani i ne ta kɛlen mankan i ne ta kɛlen a ye mankan dɔrɔn kɛ o ne ta juguyalen n'o de a y'a tala se fɛnɛ ma kuma tola a la yala la ka siraniko kuma b'a da ka wa ne sɔrɔ n na baaradiya a walen ka siraniko kuma fɔ ko sirani kan ko a bɛ hakilina miiri kɔfɛ a di jaabi d'a ma ɔ kuma bɛ to la ka dɔn kɛ ka dɔn kɛ ne yɛrɛ wulila an ye dɔn kɛ ɲɔgɔn fɛ an tilalen ne le ka kuma kulonkɛ kuma fɔ kuma ɲɛna n ko kuma n ko ni sirani ko k'a taara don hali ne kun ka n'o fɔ a barika ala kuma bara wuli k'i jaman ne ma k'i jaman n ma k'i pɛrɛn n kunna k'i to la k'a tigɛ sin sigilen ma k'a tigɛ sin ne ma kuma kunkolo tiɲɛna koyi i kɔni k'a lɔn a ye kɛla kɛ min na ne tɛ ee ayi n b'i dɔn a bɛ kɛ mɔgɔ min na fana ye a bara bolo se n ma n wulilen ka kuma minɛ ni ka giw giw ka kuma ta ka sigi n kan na la yirila a tolen n kan na a ye kule la a ko nin ko mamadi i kana n jigin dɛ ne kan jigin ni min faga depuis a k'o fɔ a ba kɛlen ne m'o di bilen n k'a dɔn k'an na ka boli daminɛ ne de ni wale sɛnɛ kogo min ma n da kɛ k'o kun diw ka boli ka wari se kogo wɛrɛ ma k'a k'o kun diw k'an to la ka kuma rɔ boli ka rɔ boli ka rɔ boli ka rɔ boli fo a yɛrɛ sigilen hakili ɲagaminen kan na jama ka sɔrɔ k'an deli n ka yɔrɔ di ne ka mun kelen ka kuma di n'i ye pusɛri wulitɔla y'a fɔ a ye ni ala di ala kɛlɛ ko Usain Bolt fugari sentigɛ ka di ni bɛɛ ta ye